An tórramh Meiriceánach. Sea, arsa Máire lá agus í ag ní na n-áraistí. Bhí an chuid eile againn suite timpeall na tine. D'iontaíomar go léir sall. Cad is ea? arsa mo dheartháir Seán. Lena linn sin, iontaíonn Máire isteach ar an mbord arís agus í ag leathgháirí. Tógann cupán ón mbord agus iontaíonn orainn féin arís. Is é an sea é, ar sise, go bhfuil an-mheá agam ar dhul go Meirice. Ó tá, mhuise, a óinseach, arsa Mícheál. Cad a chuir id cheann é sin? arsa m'athair, ag iontú uirthi agus ag lasadh ina ghnúis. Tá, arsa Máire, ag cromadh ar ghol, mar tá Cáit Pheig ag dul ann. Agus níl aon ghnó agamsa anso nuair atá na cailíní go léir ag imeacht. Dein do rogha rud, arsa m'athair, níl éinne ad stop. Ní raghaidh sí ann, arsa Eibhlín, ag pusáil ghoil, mar má théann, raghadsa ann leis. Dhera, léimíg láithreach, arsa m'athair, agus a dhá lámh aige á chroitheadh san aer, seo libh sall agus beidh an t-ór le fáil ar na sráideanna agaibh. Lá arna mháireach, do scríobh Máire go dtína haintín ag triall ar an gcostas. Bhíodh Cáit Pheig ag teacht isteach chughainn i gcónaí, agus gan ar siúl aici féin agus ag Máire ach Meirice. Rithidís sall go dtí an bhfalla mar a raibh pictiúirí ó Springfield. Ó, a deireadh Cáit, raghaimíd isteach sa tigh mhór san an chéad lá, a Mháire. Agus ansan do ritheadh beirt acu amach ar an urlár ag déanamh bulla báisín le racht áthais. Agus cuirfidh sibh rudaí deasa chugamsa, a deireadh Eibhlín. Ó, cuirfeam gan dabht, a deireadh Cáit, ar nós cuma liom, agus lena linn sin do léimeadh Eibhlín féin amach ag rince. Trí seachtaine ina dhiaidh sin do tháinig an costas go dtí Máire. Agus is uirthi a tháinig an t-athrú mór an tráthnóna san, í ag gol go dubhach agus an litir idir láimh aici. Cad é an mhaith dhuit a bheith ag gol mar sin, a leadhbóg? arsa m'athair, a bhí suite sa chathaoir cois na tine agus cuma dhubhach air. Is gearr go dtagann Cáit Pheig isteach agus a súile féin chomh dearg le rós ó bheith ag gol. Sea, a Cháit, arsa m'athair, cad é an nuacht agat? An riach nuacht, a dhalta, arsa Cáit, ach gur tháinig an costas inniu chugainn, agus chuala gur tháinig sé go dtí Máire leis. Tháinig, arsa m'athair, agus más ea, tá sí ina hóinsigh ó shin. Canathaobh go bhfuileann tú ag caoineadh mar sin, a Mháire, arsa Cáit, ag tógaint a ceann in airde. Nach bhfacaís Nóra Pheats a chuaigh sall gan éinne muinteartha thall léi, an cailín bocht. Agus ní mar sin duitse. Nach thall atá do mhuintir ar fad? Thugas féin fé ndeara an caipín i bhfad anuas ar shúilibh m'athair an tráthnóna san, rud nár thugas fé ndeara riamh roimis sin. Bhí Eibhlín thall sa chúinne eile agus í féin ag pusáil ghoil. Ambaiste, tá go breá agaibh i gcóir bhúr saoil, arsa m'athair, ag tarrac osna mhór fada agus ansan luíonn isteach ag cur smeachaide ar a phíp. I gceann tamaill d'éist Máire. Chuir an citeal ar an dtine agus fail uirthi san am chéanna ag an dtocht ghoil. An raibh aon scéal nua isteach ag an Rí, a Cháit? arsa m'athair arís, ag cur cos leis ar a leathghlúin. An riach a gcuala é, arsa Cáit, ach go bhfuil an seó daoine ag imeacht don Oileán Úr sa tseachtain so. Go bhfóire Dia na seandaoine, arsa m'athair. Ní fhanfaidh éinne chun iad do chur ar an bhfuadar atá fén saol. Níl aon bhaol, arsa Cáit, ná gur mhór an t-athrú sa tsaol é. Ar mh'anam, arsa Cáit, agus m'athair ag tarrac osna eile, gur cuimhin liomsa saol anso Ná raibh de chuimhne ar Mheirice ach oiread leis an gcathaoir atá fúm agus más ea, ba bhreá suáilceach an saol é. Bhíodh Máire gach lá anois ag caoineadh. Mhuise, ní fheadar ón domhan, a deireadh sí nuair a bhíodh sí ag ní na n-áraistí, an dtiocfaidh an lá go deo arís go mbead á ní so? Mar an gcéanna nuair a bhíodh sí ag scuabadh an urláir. D'fhéachadh sí ar an scuaib, thiteadh na deora léi, ritheadh as san go dtí Rós mo mhadra agus bheireadh barróg isteach uirthi. Mhuise, a Róisín, a deireadh sí, nách mó an lá a bhíodh an bheirt againn thiar ar an dTráigh Bháin. Mise ag caitheamh cloch amach san uisce agus Róisín ag rith amach sa tsnámh ina ndiaidh. Bhíodh Rós ag croitheadh a heireabaill agus chuireadh sceamh aisti anois is arís le lúcháir i dtaobh Máire a bheith ag imirt léi. Sea, do bhí an aimsir á chaitheamh agus Máire ag druidim leis an sprioclá. Thugas fé ndeara cuma dhubhach ag teacht ar chreatlach an tí, agus tuigeadh dom go raibh an cnoc os cionn an bhaile a bhí ag déanamh foscadh dos na tithe, go raibh sé ag athrú datha, ar nós fear mór stuama a bhuailfeadh a cheann fé le cumha. Ní raibh de phort ar fuaid an bhaile anois ach mar gheall ar Mháire agus ar Cáit Pheig do bheith ag imeacht anonn. An oíche dhéanach, do bhí tórramh Meiriceánach againn, gach éinne bailithe isteach idir óg agus aosta, agus cé go raibh ceol agus amhráin, rince agus rírá ag dul san aer, do bhí cuma dhubhach ar a raibh istigh. Níorbh aon ionadh é sin, mar ba chosúil leis an t-aon chlann iad, aos óg an oileáin, Abair leat féin, a léitheoir, oileán beag scriosta amach ón míntír agus gan fiche slat idir aon dá thigh acu, na buachaillí agus na cailíní gach oíche ghealaí ag rince thiar ar an nDuimhe, nó suite i dteannta a chéile ag éisteacht le fuaim na dtonn ón dTráigh an Ghrin aníos. Agus ansan, nuair a thagadh an duibhré. iad a bheith bailithe le chéile ag caint is ag comhrá i dTigh Shean Nell. Níorbh aon ionadh iad a bheith tromchroíoch nuair a bhíodh éinne ag scarúint uathu. Bhí smúit á bhaint as an urlár anois ag stócaigh agus ag girseacha acmhainneacha preabúil. D'éiríos féin amach ar an bport. Bhí gealach go hard san aer agus an láir bháin sínte trasna soir ó dheas. Do chuala glór uaigneach na dtonn ag briseadh isteach ar an dtráigh bháin, agus do tháinig cumha orm. Lena linn sin tagann Máire féin amach. Ó, a Mhuirisín, ar sise, ag breith barróg isteach orm agus ag briseadh fé ghol. Cad a dhéanfad id dhiaidh? Tóg go réidh é, arsa mise. Ná feiceann tú gach éinne ag imeacht anois, agus is gearr go bhfeicfir mise thall chomh maith le cách. Eist do bhéal. Téir isteach is bí ag rince leat. Bhog sí díom ansan agus do shuigh síos ar an gclaí. Tóg suas do chroí, arsa mise arís. Téanam liom isteach agus déanfaidh an bheirt againn seit. Chomh luath is a chuamar isteach, Mhuise mo ghraidhin go deo thú, a Mháire, arsa Peig Eoinín, ag breith barróg isteach uirthi agus ag cromadh ar ghol. Ní fada mo shaol-sa id dhiaidh. Cas in airde port a Sheáin arsa mise le Seán Pheats go raibh an mileoidean aige. Do chas. D'éirigh ceathrar againn amach agus do ghlaos féin ar mo dhriofúr. Do bhí an lá ag gealadh thoir theas. Do níomair is do ghlanamair sinn féin i gcomhair an bhóthair go dtí an Daingean chun an slán déanach d'fhágaint ag Máire. Bhí an ghrian ag éirí go solasmhar agus na coiligh ag glaoch ar fuaid an bhaile. Nuair a tháinig a naoi a chlog do bhí gach seanfhear agus seanbhean ag teacht fé dhéin an tí. Ba mhór an dul trí chéile a bhí istigh ann an mhaidean úd. Do bhogamar fé dhéin an chaladh. Máire agus Cáit Pheig romhainn amach agus an baile go léir ina ndiaidh. Gach aon liú ag na seanmhná. Mhuise, mo chroí go deo thú a deireadh bean, nach é an trua go deo thú a bheith ag imeacht. Ó, mhuise a Mháire a deireadh bean eile, conas a mhairfead id dhiaidh nuair a thiocfaidh an oíche fada gheimhridh agus gan tú ag teacht go dtí an doras ná do gháire agam le cloisint. Do scaramar leo sa deireadh. Is gearr go rabhamar lár bá amach agus sinn ag féachaint ar mhuintir an bhaile istigh ar an gcaladh fós ag sméideadh a lámha agus a seálanna linn. Thugamar an oíche sin sa Daingean agus maidin amárach do chuamar síos go dtí an stáisiún agus d'fhágamar slán agus beannacht ag an mbeirt go dubhach deorach. Do chuir an traen fead aisti agus fead eile agus gheall le neomat do bhíodar ó léargas orainn.